Igbo bụ Igbo ndewonu. A sị na a nyụkọọ mamịrị ọnụ ọ gbọọ ụfụfụ ya mere anyị ga-eji tikọta isi ọnụ ịfụ na asụsụ Igbo abụghị ihe e chefuru echefu anyị ka nọkwa n'ihe TV ebe anyị na-enye aka na-akwalite omenala na asụsụ Igbo aha m ka bụkwa maazị Ifeanyịchukwu Ogbu na vidiyo ikpeazụ anyị mere Anyị nyere nkụzi banyere aha, nnọchiaha na ngwa. Anyị nyochara etu nkeji asụsụ ndị a si arụ ọrụ n'ahịrịokwu. Achọrọ m ka ị ghọta na aha na ngwa bụ isi sekpụ ntị n'ahịrịokwu ọbụla. Taata, anyị ga-akụzi nkeji asụsụ abụọ na-eme ka ahịrịokwu maa mma ma dokwa anya. Nke mbụ anyị ga-eleba anya bụ nkọwa aha nke ndị bekee. Gịnị bụ nkọwa aha? Nkọwa aha bụ okwu ndị na-akọwa ma ọ bụ na-enye nkọwa gbasara aha. Ọ na-agwa anyị ụdị ma ọ bụ agwa aha ahụ. Anyị sị na nkọwa aha bụ okwu ndị na-enye nkọwa gbasara aha. Ugbu a ka anyị leruzie anya etu nkọwa aha si arụ ọrụ n'ime ahịrịokwu. Ahịrịokwu nke mbụ, Chinedu zụtara akwụkwọ ọhụrụ. Chinedu zụtara akwụkwọ ọhụrụ. i nee anya n'ime ahịrịokwu nke a nkọwa aha anyị nwere ebe a bụ ọhụrụ ọ bụrụ na anyị kwuo Chinedu zụtara akwụkwọ nke a bụ ahịrịokwu zuru ezu mana ọhụrụ gwara anyị na akwụkwọ Chinedu zụtara abụghị nke ochie na ọọ akwụkwọ ọhụrụ so ị hụ na nkọwa aha na-enye nkọwa gbasara aha ọhụrụ na-agwa anyị na Chinedu zụtara akwụkwọ ọhụrụ ọmụmaatụ nke abụọ nwaanyị ahụ mara mma nwaanyị ahụ mara mma i lee anya n'ahịrịokwu a nkọwa aha dị ebe a bụ mma nkọwa aha dị ebe a bụ mma nwaanyị ahụ mara mma nke bụ eziokwu bụ na ọ bụghị nwaanyị ọbụla mara mma mana nwaanyị nke ahụ a na-ekwu mara mma ọmụmaatụ nke atọ maazị ibe toro ogologo maazị ibe toro ogologo n'ahịrịokwu nke a ogologo bụ nkọwa aha ọ na-akọwara anyị etu maazị ibe dị ya bụ na nkọwa aha na-enye anyị nkụzi dị omimi banyere aha ọ na-enye anyị nkụzi dị omimi banyere aha Chinedu zụtara akwụkwọ ọhụrụ ọ na-enye anyị nkụzi dị omimi gbasara aha nwaanyị ahụ mara mma maazị ibe toro ogologo ya bụ na maazị ibe adịghị mkpụmkpụ o toro ogologo ya bụ ndị a m kara ihe n'okpuru bụ nkọwa aha atọ a bụ nkọwa aha ọhụrụ mma na ogologo eji m n'aka na ịmụtala ihe bụ nkọwa aha mụtakwa ọrụ ọ na-arụ n'ime ahịrịokwu ugbu a anyị ga-aga n'ihu ịkụziri gị ihe bụ nkọwa ngwa nke ndị bekee kpọrọ adverb gịnị bụ nkọwa ngwa nkọwa ngwa bụ okwu ndị na-akọwa etu esi eme ihe ma ọ bụ etu ihe si mee ọmụmaatụ uchenna na-agba ọsọ ngwa ngwa uchenna na-agba ọsọ ngwa ngwa ngwa ngwa na-akọwara anyị na ọ bụghị sọsọ na uchenna na-agba ọsọ mana ọ na-agba ya ngwa ngwa ya bụ na ngwa ngwa na-akọwa na-agba ọsọ nke abụọ ada zara ajụjụ nke ọma n'ahịrịokwu a Ada zara ajụjụ nke ọma. Nke ọma na-agwa anyị otu Ada si zaa ajụjụ. Ọ bụghị sọsọ na Ada zara ajụjụ kama ọ zara ajụjụ ahụ nke ọma. N'ahịrịokwu abụọ a, ngwa ngwa bụ nkọwa ngwa, nke ọma bụ nkọwa ngwa. ngwa ngwa na-akọwara anyị etu esi gbaa ọsọ nke ọma na-akọwara anyị etu esi zaa ajụjụ ya bụ na nkọwa ngwa na-enye anyị nghọta etu ihe si wee mee igbo ndị ọma na-ege m ntị n'ụnọ ebe a ka anyị ga-achịkọta agba nke atọ na nkụzi gbasara nkeji asụsụ na ahịrịokwu asụsụ igbo bụ nke anyị ọ bụ oke na ọrụ dịrị mụ na gị ichekwaba asụsụ igbo biko gị bụ onye nne gị bụ onye nna kụziere ụmụ gị asụsụ Igbo ka ọkụ a ghara ịnyụnarị anyị aha m ka bụkwa maazị Ifeanyịchukwu Ogbu please don't forget to subscribe comment share and like see you in the next video